o ni ala ka jɛ ye k'a fɔ bɛɛ ɲɛna a y'aw bisimila nura FM bi kɔnɔntɔn ani naani tomi murumuru duuru ale kunnafoni a b'an bolo kɔrɔ umaru ungoyiba ankɛ a di kuma bɛɛ umaru ko mana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de bamako mm. umaru y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn mɔbili dɔw ka awa i k'a dɔn o kɛ i n'a fɔ a bɛ wele cogo min kamikaze aw n mago tɛ n ni na k'an yɛrɛ faa mɔbili awa i k'a dɔn tigilamaaw de tun b'o kɔnɔ aw K'u ɲɛsin awa i k'a dɔn anw ka kan dɔ ma a kɛra kan min bɛ yen n'a bɛ Sevare kofɔ Ɲɔnɔ ani awa i k'a dɔn Bafo a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye faama ye maa wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna u ni na min ye awa i k'a dɔn maa min jogora a bɛ maa mugan jate bɔ hélicoptère dɔ bɛ yen awa i k'a dɔn maga kɛr'o la awa i k'a dɔn terroriste an ye maa min faa o ye maa tan ani kelen ye an ye min fɔ kɛnɛda la n'o tɛ ɛ kibaruya wɛrɛw bɛ yen sa nka Umaru Ungoyiba a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn anw ka cɛdenw n'o bɛ force armées de, et de sécurité Kosɛbɛ. n'a b'o cɛdenw kofɔ Tiɲɛ. minnu kɔni bɛ Sevare Mm. Ɲɔnɔ Mm. Segu Mm. dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ binkanni waleya tigilamaaw ɲɔgɔn fɛ u ye bɔ ka bin kɛ ka ɲɛsin ninnu ma A kɛra. a kɛra kunu awa i k'a dɔn min ye kalo tile mugan ani naani Tiɲɛ. san 2022 Kosɛbɛ. nin maa kofɔlen minnu filɛ nin Awɔ. u filɛ ka nin min kɛ nin ye awa i k'a dɔn terrorisiw ka baara don Awɔ. dɔwɛrɛ tɛ koyi Ahan. u ka wulikajɔ kɔni dɔwɛrɛ min ye pankulu minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ ka sɔrɔ jamana in fɛ ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ kosɛbɛ min ye sanfɛla ka se ka awa i k'a dɔn pankulu k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ tiɲɛ yasa olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min kosɛbɛ a ko n'i y'a jateminɛ aw anw ka sɔrɔsi ɲɛmaaw mm. u ye awa i k'a dɔn communiqué dɔ bɔ ka bin kunun o kɛra communiqué in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ min ye mɔbili ye mm. maa b'a kɔnɔ min ka sira tɛ a ni na walahi yɛrɛfasu kamikaze k'a fɔ kamikaze o de bɛ a kɔnɔ o don k'a fa dededenw tew pɛrɛn pɛrɛn fɛnw dama na mugu pɛrɛn ye explosif ye a ko in de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn état major général de l'armée kosɛbɛ ko k'u bɛ awa i k'a dɔn kunnafoni di awɔ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kan tiɲɛ nin attaque minnu filɛ nin ye k'u kɛra ɲɔgɔn fɛ koyi awɔ nka attaque saba don a sera ka kɛ sababu ye kosɛbɛ an ka cɛdenw awa i k'a dɔn k'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ kɛra sabu attaque in kun ɲɛsinnen bɛ awa i k'a dɔn kan minnu ma Amadu Balobo Mayiga o tɔgɔla kan min bɛ sevare aw ani i k'a dɔn k'a fɔ min ye bafo ye awa i k'a dɔn fo ka taa se ɲɔnɔ kan ɲɔnɔ ko kɔni bɛɛ lajɛlen kun ɲɛsinnen b'u ma a kɛra cinq heures du matin tɛmɛnen dɔɔni mɔgɔ nin yɔrɔ kofɔlen maa ninnu da b'u ye nka sunɔgɔ ma k'u ye dɛ walahi sabu min ye kamikaze ninnu kunkan bɔlen kosɛbɛ ataki yɛrɛ de kun don koyi kunkan bɔlen min ye pɛrɛnbara o mankan bɔlen kunkan misɛnninw n'o ye marifaw ye u sɔrɔla k'o ta k'u sɔsɔ o kɛra k'u kɛ ka ɲɛsin awa i k'a dɔn an ka cɛdenw ma kosɛbɛ nka ala barikala awɔ min ye situation ye faamaw kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ walayi n'o b'an ka cɛdenw kofɔ tiɲɛ ko ka wulikajɔ kɛ tuguni ka bedela saloli k'o dabɔ tiɲɛ k'a lajɛ awa i k'a dɔn ko in bɛ cogo min kɛrɛfɛla ninnu ani kɛrɛfɛdenw k'a bɛɛ wɔgɔbɛ k'a bɛɛ lajɛ n'o y'a sɔrɔ awa i k'a dɔn kelen tɛ k'u fan wɛrɛ da yen tuguni n'u ni wɛrɛw tɛ yen awɔ Sidikiba ko a ko a ko ko in kɛnɛ kan mm. maa wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko awa i k'a dɔn olu de kɔni danyara awɔ o kɛra Sevare maa tan ni duuru maa tan ni duuru mm. olu joginna nka i k'a dɔn maa tan ani kelen mm. ye kamikasi yɛrɛ sen b'o la aw n'o bɛ bamanciwaleya tigilamaw ko fɔ kosɛbɛ i k'a dɔn olu de bɔnɛna u ni na a ko min ye kan min bɛ yen n'a bɛ kan bafo ko fɔ bafo n'a bɛ segu mara la maa kelen awa i k'a dɔn o kɔni jogira awa i k'a dɔn anw ka hélicoptère kelen bɛ yen kosɛbɛ n'u ɲɛsin o ma awa i k'a dɔn k'o fana sɛbɛkɔrɔ jogin o kɛra Zirikaba ko a ko a ko ɲɔnɔ awa i k'a dɔn o kan na nɔgɔ min ye fama ye maa naani awa i k'a dɔn olu de kɔni jogira min ye mɔbili fila bɔɲɔgɔn kɔ i k'a dɔn u ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin o fana ma o kɛra a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ Ala tɛ. min ye- ɔ, i k'a dɔn fama ye min ta ka ɲɛsin u ma Ah. nin kan fila la an ma fɛn fɔ maa ye Ayi. wa maa kana fɛn ɲininkali kɛ Awɔ. Paseke kaba ko A ko- a ko nin minnu filɛ nin ye n'u kɛra taa bɔnɛ o. maaw don Ahan. minnu awa i k'a dɔn jigi kisɛ kelen t'u la bilen Awɔ. maaw don minnu bɛ wowo ci la Jigi maaw waaro la. don minnu b'u yɛrɛ ɲinina Tiɲɛ. yɛrɛ ɲinibatɔw Mm. awa i k'a dɔn min ye u sa ɲin u u u u su wallahi o bɛ k'o de ɲini aw k'o gɛn anw na kosɛbɛ ni ala sɔnna ma u t'a bɔnɛ awɔ Patiriki b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ataki min filɛ nin ye ko ala min ye awa i k'a dɔn a ko siga tɛ min na ah. jɛkulu min bɛ n'o bɛ groupe de soutien à l'islam ani awa i k'a dɔn aux musulmans n'a bɛ jesim ko fɔ awɔ olu ka mɔɔw a na kɛ olu ye koyi sabu maa min don n'o bɛ awa i k'a dɔn amadu kufa ani yadagali ka mɔɔw ko fɔ olu de b'u sɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na kosɛbɛ dɔwɛrɛ tɛ u ka wulikajɔ in tɛ dɔwɛrɛ dusumakasi de b'u da la sabu awa i k'a dɔn u yɛrɛ ɲinibagatɔ don a ko wulikajɔ min kɛra u kama o don ko mura mara la n'a kɛra sababu ye ka maa kɛmɛ fila n'a kunkanfɛn k'u bɔnɛ u ni na a ko i k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔ mm. yadagali ka cɛfarin min bɛ n'o ye faranko tunisiyɛn ye n'an y'o fana bɔnɛ a ni na ah. nin min filɛ nin nin kelen bɛ ka joli min da u kan ani joginida min da u kan ala de ye a dɔnbaa ye a ko zesim Aa, a diminen don dɛ Ahan. a diminen don o tuma na o dimi ɲin Kosɛbɛ. Walasa k'o de gɛn anw na sa Nka. anw ka famaw na Ahan. nka u bɛ ka wuli ni bolofara min ye dɔwɛrɛ tɛ Un. kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ yen n'an y'u sɔrɔ kɔsɔdani in na jango tɛ pankulu Eliko. i k'a dɔn k'a fɔ eliko ninnu Ahan. u bɛ ka olu de surugu bɛlɛ Ɛɛ. n'i ye nin kan ninnu lajɛ u binna yɔrɔ o yɔrɔ kan tan Awɔ. i b'a ye k'a fɔ an ka elikow Awɔ. u dɛnnen bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la Walahi. o b'a jira k'a fɔ Ee. maa ninnu a mana kɛ cogo cogo Kosɛbɛ. dogo kɛlɛ in tɛ kɛlɛ nɔgɔ ye dɛ Ayi. kɛlɛ in ka gɛlɛn o ye gɛlɛn dan ye Kosɛbɛ. sabu min ye ninnu ye kunnafoni min b'u bolo anw yɛrɛ ka ala de ye a dɔnba ye maa Ee senkɔrɔjugu dogo kɛlɛ man di guerre min bɛ wele ko guerre asymétrique o don o tuma fo cogoya ka ɲini bɛ se k'a to lafiya bɛ se ka na cogo min a bɛ a ko min bɛ maa kamana gan bafo ataki min kɛra sababu ye awa i k'a dɔn ni ka anw ka hélicoptère ka awa i k'a dɔn a bereelesamasa bɛ maa kamana gan dɛ wala a ko cogo di hélicoptère bɛ jɔ yɔrɔ min a bɛ awa i k'a dɔn ka ni ma yɔrɔ de la o don bamanciwaleya tigilama se ka don ka taa awa i k'a dɔn hélicoptère nɔfɛ ka to sɔrɔ ka gosili ta ka ɲɛsin o ma o bɛ kɛ cogo di i k'a dɔn sɔrɔsiw minnu tun bɛ yen n'u jɔlen bɛ nin yɔrɔ in na négligence dɔ b'a la wa a ko yalima terorisi dɛmɛbajugu dɔw bɛ yen minnu a kɛra jamana kɔnɔ yalima jamana kɔ kan la minnu kelen bɛ ka wulikajɔ kɛ k'u dɛmɛ wa a ko a mana kɛ cogo cogo i k'a dɔn transition maaw kan ka fɛɛrɛ kɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ lajɛ a ko nka min bɛ fɔ sa sɔrɔsi minnu bɛ yen minnu kɔni jɔlen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ah. janko a la wuli ka jɔ ni cɛsiri ka kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na min bɛ se k'a to a ka kɛ maa joolenw ye ah. minnu fana lasɔminen don minnu fana bɛ awɔ i k'a dɔn kɛlɛ in dɔn ah. ne k'a dɔn lakari n'o tɛ ninnu ka wuli ka jɔ fanba bɛɛ ɲɛsinnen bɛ min ma eh. o de awɔ i k'a dɔn anw ka minɛnw ye n'o bɛ awɔ i k'a dɔn pankulu ninnu kofɔ pankulu minnu bɛ yen n'an y'u sɔrɔ kɔsɔdanin na n'o ye eliko ye dɔgɔ kuma na sa min ye awɔ i k'a dɔn cɛdenw eh. wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o kɛra anw FAMa na ka nin mɛn koyi binkanni waleya mana ta ka ɲɛsin anw ma Ɔn. kosɛbɛ kosɛbɛ Ahan. o de tun bɛ dabɔ Walahi. nka bi Ee. a- ayi n ka cɛ an y'a a gosili dama tɛ dɛ Ahan. fɛn dar'u kan Walahi. ko k'u sa u tɛ ɲinɛ min A y'u ta se kɔ u yɛrɛ y'a dɔn sa Ahan. u bɛ se fɛn kelen min na o de ye nin ye Kosɛbɛ. ka bali ka poyi Ee. ka koorili kɛ Ahan. ne ka sɔrɔ ka tunu A banna. u ɲɔgɔnna jitɔ fila tɛ yen. Walahi. kɛlɛkɛlaw yɛrɛ tɛ Ayi. o tuma n'an bɛ se Ee. an ka- an ka ɲɔgɔn minɛ An ka ɲɔgɔn minɛ. n'an bɛ se an ka ɲɔgɔn minɛ A dɛ banna. bete E ne. si t'a dɔn min ye min ye Ayi. bilahi Kosɛbɛ. hali ne ne bɛ kuma na n dalen t'i la Awɔ. Ee siga t'a la dɛ jamana in kɔnɔ sisan gawusu yɛrɛ donna sisan ayi ala de bɛ fara an kan koyi walahi n'o tɛ maa si dalen tɛ si la a fɔra bura kɔni tɛ ayi min ye min ye maa si t'o dɔn bilahi n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye ayi wulibali don min ye min ye maa t'o dɔn bilen koyi ayi o tuma an ka janto ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn surtout n'i bɛ sigida la e y'i dama sɔrɔsi ye ee Gawusu n'i bɛ sigida la i ye jamana sɔrɔsi ye i ye jamana sɔrɔsi ye dɛ kosɛbɛ n'i ye fɛn ye du kɔnɔ i ma min faamuya sigida kɔnɔ n'i ye fɛn ye sigida la i ma min faamuya n'i ye maa ye don ka bɔ la i sigan bɛ min na a ɲɛfɔ aa Gawusu a ɲɛfɔ dɛ a ɲɛfɔ dɛ n'i m'a ɲɛfɔ ni su minnu bɔra i yɛrɛ nɔ b'a la walahi sɔrɔsi tɛ kɛ foyi ye ni population tɛ o de kɛ bilahi Surtout an bɛ kɛlɛ min na nin ye guerre asymétrique min ye a man nɔgɔn dɛ si tɛ si dɔn ayi donc f'an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ janto yɛrɛ la de kɔrɔfɔfo ka aw an k'a lajɛ an k'o faamuya o de bɛ kɛ sababu ye k'o bɛ ɲɛ sɔrɔ Gawusu o tɛmɛnen kɔ bete an ka ɲɔgɔn lafaamuya a min ɲɛ awɔ i k'a dɔn minɛn minnu nana n'o bɛ aradaw kofɔ arada ninnu baara u bɛ baara la kosɛbɛ u bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ la awɔ maa minnu y'a fɔ ko aradariw nana ɛɛ ko hali i dalen ko awɔ i k'a dɔn min b'i kɔnɔ k'u b'a dɔn a b'a ye nin bɛɛ ye mun ye faso kanu don o don nin bɛɛ ye promotion de ye awɔ nin bɛɛ ye sankɔrɔta de ye kosɛbɛ nin bɛɛ ye publicité ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma ka ɲɛsin sɔrɔsiw ni jamana yɛrɛ ma awɔ donc an kana o bɛɛ kɛ lagosi yɔrɔw ye An kan'o bɛɛ kɛ lagosi yɔrɔ ye, an, o bɛ kɛ, Etats Unis n'a ka aradariya, ee, Etats Unis n'a ka puissance ya, an, Etats Unis n'a ka joolenya, anhan, n dɔgɔ ninnu sera ka don ni avion ye, u ma susu, ka avion kɛ ka Etats Unis susu, k'a susu, a nima yɔrɔ yɛrɛ la, ɔhɔ, k'a susu, yɔrɔ an kɔni kun ka kun ka dɔgɔ o la, France n'a ka aradariya u ye susuli joli kɛ yen? Cɛ n'an bɛ se ka min publicité kɛ an yɛrɛ kun, an ka, o bɛ kɛ, an ka kɔgɔ k'an ka nan na, a bɛ kɛ, o tɛ balawu ye sa, ayi, o tɛ kɛlɛ ye sa, abada. ee an ka sabali n dɔgɔ an tɛ mɔgɔ ko to yen a banna an ka jamana in la jamana sɛgɛnna dɛ walahi min dabolo filɛ nin ye ala de bɛ fara an kan ami ala k'an di sababa bɛɛ ami fasiri filɛ n yɛrɛ ye ko an k'a kalan o bɛ kɛ umaru nkoyiba a ka fasiri don n dɔgɔ i bonya b'a la o ka bidon bɔli ka bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko suwari bon kosɛbɛ Malima ka ɲɛmaa bonya ye a sɛbɛkɔrɔ journal Soir de Bamako ne y'ale bila Nouvel Horizon ne b' ale sama ka gɛrɛ n na mun ye Dɛnba kɔnte kɔnte kɛ a kumara a kumara hali bi mun ye attaque min na a taara k'an ka lakanabaw k'u sɛgɛrɛ kunun kɔni n'o bɛnna dimasi don ma awirili kalo tile mugan ani naani san ba fila ani san mugan ani fila mun ye Dɛnba kɔnte a y'a jira k'a fɔ ko mun ye terorisiw n'o bɛ diinɛ marifatigi ninnu kofɔ ɲɛma ko u delikokɔrɔ k'u y'o baara ko o boloda dɛ waati tɛmɛnen na u tun bɛ opération minnu kɛ ɲɛma n'u tun y'o baara ninnu k'u bila ko k'u seginnen filɛ u ma nin kura ye mun ye fasirikɛba n'o ye Dɛnba kɔnte a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye kan saba a bɛɛ lajɛlen ka a susu ɲɔgɔn fɛ a kɛra mun ye cinq heures du matin kunun dimasi don ya kɔni o fɛ i n'a fɔ i bɔra k'i da dɔ la cogo min na Seware Bafo fo ka taa fara mun ye ɲɔnɔ kan ɲɛmaa mun ye terroriste ye k'u ye susuli ta ka nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan ka a sɛgɛrɛ fasirikɛba ka fɔ la a ko mun ye terroriste ye n'o bɛ diinɛ marifatigi ninnu kofɔ u filɛ ka nin kɛwale minnu k'o daminɛ ne ta mode opératoire min o daminɛnen filɛ u bolo ne ta ɲɛma ɛ ko nin tun ye laadala kɔrɔ ye koyi nka nin fɛɛrɛ in k'u tun y'a bila a mɛnna mun ye ka kamikasi walima voiture piégée i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye terroriste k'u tun ye nin fɛɛrɛ ka a bila ɲɛma a bɛ ɲini ka waatinin kɔni k'o bɔ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye awirili kalo in kɔnɔna la a ka jan marisi kalo yɛrɛ tɛmɛnen fo ka na bila awirili la ale minnu dara u kan ɲɛma ko a dagosi ko a bonyana kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a maa tɔnin minnu fana bɛ yen ɲɛma k'u bɛ fɛ ka u tun bɛ deli ka baara kɔrɔ minnu k'o tigɛ u bɛ ka tɛmɛ ni o baaraw de sisan n'o ko fɔra a bɛ piégée a b'o ko fɔ, kojugu, n'o ko fɔra a bɛ kamikaze a b'o ko fɔ, walahi, fasirikɛba ka fɔ la, ɔn, mun ye Dɛnba Kɔnte, ɔnhɔn, a ko mun ye an ka chef d'état major, tiɲɛ, olu yɛrɛ ka kunnafonidila minnu bɛ yen n'o bɛ DIRPA kɔnɔna la, walahi, u y'a jira k'a fɔ ko mun ye u ye nin kɛwale minnu ta dimasi don, an, ni ka an ka kan ninnu ka a sɛgɛrɛ, ɔhɔ, ɲɛma ko a bɛ ɲini ka na kabi 2016, tiɲɛ, 2016, kosɛbɛ, ko i bɛna ye k'a fɔ k'u ye nin kɛwale nasuguya k'o kɛ koyi, walahi, nka kabi 2016 ko o tun tɛmɛna, anhan, ɲɛma ko terroriste k'u tun ma nin baara k'a kɛ ko 2016 i bɛna ye k'a fɔ k'u ye an ka kan min n'o bɛ gawo ɲɛma k'u y'o susu o waati kelen na i bɛna ye k'a fɔ k'u ye yɔrɔ caman fana ko o susu o 2016 kelen na mun ye fasirikɛba ka fɔ la a ko ɲininkali minnu o to min o bɛ sigi sɔgɔmada in na u filɛ ka nin fɛɛrɛ kura minnu ko o daminɛ a ko siga t'a la ko mun ye terorisiw ye hmm. tɔ t'u la koyi a ko nin y'u ka fɛɛrɛ laban nin ye fɛɛrɛ laban minnu b'o baara ninnu k'u bila sen kan hmm. maaninfin ni bɛ se ka karaba cogo min na ko nin y'u ka fɛɛrɛ laban nin ye O siratigɛ la hali bi min ye Dɛnba Kɔnte, ɔhɔ, a y'a jira k'a fɔ ko min ye kumakan dɔ kɔni ko o carilen don, a bɛ ɲini ka na wagatinin bɔ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ, ɔhɔ, a ko kumakan ninnu ko a seginna ka na kura ye, a tɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Amadu Kufa, naamu, k'ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin attaque saba fɛn o fɛn na a kɛlen filɛ nin ye, ɔhɔ, ɲɛma ko siga t'a la ko olu nɔ don koyi, kosɛbɛ, wa nin attaque ninnu, un, ko an ka lakanabaaw k'a fɔ bila u kun na ko ni olu wili de k'u jɔ koyisusu ko ko u wili k'u jɔ a tigiba ka fɔ la a ko ko an bɛ don min na ko bi u ka o kumakan yɛrɛ kɔnɔna la n'a bɛ amadu kunfa n'a ka cɛden ninnu kofɔ u y'a jira k'a fɔ ko olu ka cɛdenw ko bɛ mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ka jɛ ko ani bamakɔ n'o ye faaba yɛrɛ kɔnɔna ye ko olu ka cɛdenw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u labɛnnen don dɔrɔn n'i ye cikan di u ma dɔrɔn ɲɛma k'u ka susuli ka a kɛ A tigiba ka fɔ la, ee, a ko mun ye nin kumakan minnu a bɔlen filɛ nin ye tan, ee bonya, mun ye Amadu Kunfa ninnu da kɔnɔ, ɔhɔ, Ɲɛma ko an ka marabaaw k'u kana nin ko in a ta ba la dɛ, ee, o talen don, fɛɛrɛ dabali ka kɛ, a talen don, population, a talen don, bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili to i yɛrɛ la, a talen don, an bɛ don min na komi sisan, n naamu, ko bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili to i yɛrɛ la, kosɛbɛ, ko sabu kɛ mun ye spécialiste ba dɔ ye, ɔhɔ, maa min n'a bɛ terroriste dɔn, anhan, Ɲɛma ko dɔɔni tɛ dɛ, kosɛbɛ, o y'a jira k'a fɔ ko terroriste bɔlen filɛ ka kɛwale min kɛ, un, anw fɛ yen tan n'o bɛ ɛɛ dimanche don walahi n'o kɛra mun ye ɲɔnɔ walahi seware fo ka taa fara bafo kan ko nin y'u ka fɛɛrɛ laban de ye fɛɛrɛ laban minnu n'u y'a sigi sen kan ɲɛma ko ni farati ma kɛ fo a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya kunnafoni filɛ an y'a sɛbɛn ka bɔ nouvel horizon ale kɔnɔna la demba kɔnte ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ babu ɲɛna bonya in b'a minɛ ni barika ye n dɔgɔ an joginnen don an joginnen don dɔwɛrɛ tɛ kɛra an nisɔndiyalen fana don sabu anw ka famaw k'u ka montée en puissance siga tɛ a la n dɔgɔ an joginnen don aw sabu min ye fasodenw yɛrɛ dama an dɛsɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sɔrɔ an to bɛ min na bi bɛ se a tɛ se aw an to bɛ min na bi wala y'a fɔ ta a y'a fɔ ni nin kɛra ka kɛ a filɛ ni nin kɛra an to b'o de la n'an b'o la i k'a dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛw bɛ yɛlɛ an na a bɛ gɛlɛya min diɲɛ bɛɛ bɛ ka nisɔndiya ni anw ye wala diɲɛ bɛɛ bɛ k'i disi gosi ni anw ye

ka kɛ da ka bɔ da kelen fɛ dɔgɔ jamana in tɛ kɛ foyi ye anw kɔ walahi a tɛ kɛ foyi ye anw kɔ ala ka dɛmɛ kɛ ami abulayi jara an b'ale ka fasira hali bi an b'a ta a ta dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn jamana in bɛ taabolo min kan i ko bi min ye awa i k'a dɔn an k'an janto abulayi jara a ko min ye awa i k'a dɔn camp min bɛ n'a bɛ gosi nin kumakan in a barika bonyana kosɛbɛ o kɛra camp min bɛ n'a bɛ gosi ni barkhane y'a ta k'a di awa i k'a dɔn anw ka cɛdenw ma n'a bɛ sɔrɔdasiw kofɔ dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn nkan bɛ camp in nɔfɛ dɛ mankan belebele sabu a jirala k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn charnier a bɛ mun kofɔ su camanba de faralen ɲɔgɔn kan o kɛra ka don k'olu fara ɲɔgɔn kan ka taa su don min n'o yera awa i k'a dɔn bolokɔni kɔni sinnen bɛ awa i k'a dɔn maa caman ma nka anw ka fama maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ a fɔ k'olu don dɛ aw sabu camp in bɛ d'u ma waati min o y'a sɔrɔ nin ko in awa i k'a dɔn a kɛlen don o y'a sɔrɔ nin su ninnu a bɛ yen u bɛ yen o tuma na fasirikɛbaa ko a ko enquête kɔni ko awa i k'a dɔn dayɛlɛlen don n'a wolola min na an n'o lase lamɛnnaw ma ko n'i ye jateminɛ kɛ jumadon tɛmɛnen min ye awa i k'a dɔn charnier su camanba de donnen dingɛ kelen kɔnɔ don armée taara bɔ o de kan aw armée bɔra ka yɔrɔ min a bɛ camp min kofɔ min ye awa i k'a dɔn tubabuw ye camp min di anw ma barkhane kofɔ cɛ an k'u ka taa u yɛrɛ ɲuman na k'u bɛ taa aw o tuma u taara ka camp min to anw ye o kɛrɛfɛ aw dɔgɔ su ninnu kɔni u yera awa i k'a dɔn o yɔrɔ in de la kosɛbɛ yani kan yɛrɛ ka di awa i k'a dɔn anw ka cɛdenw ma awɔ nin su ninnu u tun bɛ yen dɛ nka an bɛ don min na i ko bi eh. a mankan kɔni barika bonyanen don kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ k'i ta fɔ sabu nin ko in min filɛ nin a gɛlɛya barika ka bon kosɛbɛ wa nin ko in min filɛ nin a tabataba ani a tibitaba awɔ a n'a tɔɔrɔ kosɛbɛ barika ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nka min ye enquête ye A bɛ da la enquête kɔni da la baaraw daminɛna wa an ka sɔrɔdasiw n'o ye an ka cɛdenw ye enquête u y'a dabɔ Basiri Kaba ko a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna mercredi avril kalo tile mugan tɛmɛnen ka dɔn nisɔndiya minnu bɛ yen kan min bɛ n'a bɛ ka dɔn Gosi kan ko fɔ o min n'a taara ka di an ka cɛdenw ma a ko ka dɔn an ka cɛdenw yan'u ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na u ye unité dɔ de bila ka taa o kɛra bɛ unité de renfort dɔ kofɔ kɔni ka ka dɔn ko ɲɛɲini na o kɛra hali k ko ma daminɛ su bali ka bɔ kalama ko tun bɛ yen aw k'a dɔn kunkan de bɛ ka bɔ aw ne ka ɲɛsin u ma o tuma u wulila ka taa o ko ɲɛɲini o patrouille ni aw k'a dɔn o sɛgɛsɛgɛliw de senfɛ u taara bɔ yɔrɔ kan yɔrɔ min bɛ yen ni sigana yɔrɔba don wala o yɔrɔ in k'a lajɛ e kasajuguw ni fɛn minnu bɛ yen k'a yɔrɔ jateminɛ ka n'a ye k'a fɔ jaaja yɔrɔ in su dama dama kosɛbɛ tun bɛ aw k'a dɔn nin yɔrɔ in na o wɔgɔbɛli k'o lajɛ n k'a dɔn k'a fɔ u nan'a sɔrɔ hadamadenw ah. olu de kɔni awa i k'a dɔn bɛ awa i k'a dɔn nin yɔrɔ in na u su donnen don Basiri Kaba ko a ko ko in u ma bila dagirinda la ko nin sugu filɛ nin ye anw tɔgɔ tiɲɛnen don anw lagosilen don ɔ anw dun nana kan min ta min ye awa i k'a dɔn tubabuw de tun b'o kɔnɔ n'o bɛ Barkhane ko fɔ nin ko masina n'a bɛ yen anw man ka taa sigi nin kan dɛ an sigi a kɛ ka sɔrɔ fɛn ma fɔ ko k'an sa o tigɛ o nɔgɔni bɛɛ la min ye awa i k'a dɔn cɛdenw ye minisiri wele n'o bɛ minisiri de la défense ani anciens combattants u y'o wele ka ɲɛfɔli k'o ye o nɔgɔni bɛɛ lajɛlen na o ko Ka fɛɛrɛ kɛ sa min bɛ se ka to ko in a bɛ se ka jɛya cogo min enquête ka se ka kɛ a kan joona Basiri Kaba ko a a ko o de siratigɛ la jumadon kalo tile mugan ani fila cɛ min ye mission kologirinba bila k'i kun da nin yɔrɔ kofɔlen in o kɛra commandant min bɛ n'o ye commandant du secteur numéro un ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ni awa k'a dɔn a ka conseiller juridique n'o ye ne ka conseiller juridique o don ani commandant min bɛ yen n'o bɛ régiment e prévôté o don n'a b'o kofɔ o don ale fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ a bɛ nin bɛɛ lajɛlen taara min bɛ se k'a to ka taa yɔrɔ in lajɛ a ko in bɛ cogo min na jɔnni bɛ fɛ ka nkalonjugu da anw na walayi jɔnni bɛ fɛ ka anw lanɔgɔ e jɔnni bɛ fɛ ka anw lagosi ka n'a sɔrɔ an dun an jabajɛ bɛɛ kosɛbɛ Basiri Kaba ko a ko nin ko in yɛrɛ kamanagan ye min maa minnu filɛ nin ye ni awa k'a dɔn u su bɛ nin yɔrɔ in n dɔgɔ i tɛ se ka gɛrɛ u la yɛrɛ sabu ee a kɛra cogo di aa u tolilen don la hawula o ee i b'a kalama su tiɲɛna la ee Gosi dun filɛ nin ye Gosi dira an ka sɔrɔsiw ma Ahaa. a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan aa e b'a kalama suw tiɲɛna han n dɔgɔ su ninnu u tiɲɛna a ko o tuma na min ye nin ko ye Eh. sɛgɛsɛgɛliw ni fɛn o fɛn min mana kɛ Ahan. a bɛ se ka dɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na Awɔ. k'a dɔn k'a fɔ anw ka FAMa Awɔ. n'o y'an ka sɔrɔsiw ye Awɔ. u taara nin ko in sɔrɔ yen Awɔ. o tuma olu kɔni nɔ tɛ se ka ye nin ko la Abada. fo ka diɲɛ wuli An tɛ. o tuma na an bɛ don min na i ko bi Bi. sɛgɛsɛgɛliw de dabɔra Kosɛbɛ. a bɛ se k'a to ko in yɛrɛ a bɛ se ka ɲɛdɔn O don. Basiri Kaba ko k'an bɛ taabolo min kan i ko bi Bi. an bɛ waati min na i ko bi Eh. gosi bɛɛ b'a dɔn a i k'a dɔn a ko bɛ cogo min wala i ka na caman bɛ yen kɔni dabolo dɔw Barkhane min filɛ nin bolokɔnin ɲɛsinnen bɛ a ma nka ale fana bɛ ka bolokɔninw ɲɛsin bɛɛ bɛ k'i ta fɔ b'a kala se armée o bɛ k'i kali ka fɛn sugu bɛɛ fɔ min bɛ gosi ko ta fɔ a b'a ɲɛ ka u ka techniquew n'u ka technologiew n'u ala sɛgɛ u b'a ɲɛ ka bɛɛ de dabɔ walasa ka se ka ko in munumunu k'a nɔrɔ a ka anw ka armée o ka an dɛmɛbaa dɔw la a ma kɛ cogo o cogo nin ko in kɔni enquête jaabi bɛɛ sigi bɛ k'a kɔnɔ ko kana bila dagrinda la jaabiw ka bɔ t la o bɛ kɛ min mana bɔ a kɔnɔ an k'a lase fasodenw ma bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ mɔgɔ nin ko ninnu na fasiri filɛ L'Indépendant mm. u ka bi don bɔli a i ka dɔn i bonyaba la maa min ka fasiri don o de abila jara ye jara bisimila mali bɛ ka ɲɛma bonya a sabakɔrɔ diyara ye ko Indépendant kelen ne ba ale sama ka gɛrɛ an na a mun ye fasirikɛlajɛkulu ye nin ye olu ka fasiri ye mm-hmm. a ko ka ɲɛsin mun ye ataki minnu o taara ka anw ka kan belebele saba U sɛgɛrɛ kunun a tɛ i bɛna a ye k'a fɔ ko mun ye minisiri min bɛ yen n'o de ye général Dawuda Alidi Mohamed ale kɔni ye sariya ni k'a ta dɛ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye lakana kɔni ko a bɛna ni kuraya mun ye jamana fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen u fɛ a o siratigɛ la min ye minisiri ye a y'a jira k'a fɔ ko ka ɲɛsin mun ye binkanni kɛwale kɛbaw n'o bɛ terrorisi ninnu kofɔ wale filɛ ka kɛwale minnu ta baara minnu daminɛ nin waati laban ninnu na n'o bɛ kamikazew kofɔ Sɛbɛ ɲɛma fo ka taa fara mun ye voiture piégée kan o siratigɛ la ko mun ye minisiri ye a ye mun ye direction générale de la police nationale fo ka taa fara mun ye direction générale de la gendarmerie nationale a ko a b'a da u bɛɛ lajɛlen kulo kan u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ko mun ye sufɛlaw fɛ polisiw ni gendarmew u ka fara ɲɔgɔn kan ni patrouille mixte o baara ko o boloda Bamakɔ a n'a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen u la a ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye mini a y'a jira k'a fɔ ko mun ye sécurité kosɛbɛ a ɲɛ ma ko ni kura ko o bɛna di a ma walayi an ka aéroport kɔnɔna la a ɲɛ ma ko a sécurité ko a bɛna renforcer o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen minisiri a ye sariya k'a ta a y'a jira k'a fɔ ko mun ye moto taxi taxi fo ka taa fara mun ye katakatanin kan olu ka don mun ye cité administrative la a ko ɲɛ ma ko o banna pewu o bɔlen kɔfɛ mun ye minisiri a ye sariya fana k'a ta a ko mun ye an ka lakanabaaw bɛna wulikajɔ nin k'o bila sen kan an ka jamana cakɛba damadɔ bɛ yen kosɛbɛ EDM ɔɔ SOMAGEP ɔhɔ fo ka taa fara mun ye ORTM kan ɔɔ ko mun ye jamana minisiri y'a jira k'a fɔ mun ye lakana minisiri ye ɔhɔ général Dawuda Alidi Mohamed tiɲɛ a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko ni kura k'u bɛna d'u ma aa a ɲɛsin mun ye lakana o sira kan o ka ɲi dɛ hali bi mun ye minisiri ye o ka ɲi dɛ n'o bɛ général Dawudi Alidi Mohamed n'o bɛ ale kofɔ o ka ɲi dɛ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Bamakɔ pont belebeleba saba ɔhɔ ɲɛma ko siga t'a la ko wulikajɔ bɛna boli yen fan bɛɛ lajɛlen kan tiɲɛ walasa mun ye adamadenw bɛ se ka kisi cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ko mun ye maison centrale d'arrêt de Bamako n'o kɔrɔ a bɛ kasobonba kofɔ ɲɛma ko o fɛnɛ ko lakana ko a bɛna boli ninnu bɛɛ lajɛlen u kan fo ka taa fara mun ye an ka bankiw kan mun ye minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ ka ɲɛsin attaque minnu o taara ka an ka maaw sɛgɛrɛ kunu terrorisiw filɛ ka fɛɛrɛ kura minnu k'o daminɛ a ko mun ye lakana ko a bɛna kurakuraya ni kura ko o bɛna di a ma mun ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan Bamako a n'a nɔkan ko bɛɛ lajɛlen na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ e ni pan ale kɔnɔna la mun ye fatirikɛla jɛkulu ye e bɛna o b'a la e kunnafoni ma dafa dɛ e ninnu bɛɛ fɔ e ma arajo fɔ ɛɛ an b'o f'u ye dɛ fiɲɛ mana wuli bɛɛ bolo b'i fɔ ye nin bɛɛ fɔ i ma arajo fɔ dɛ ɛ minisiri m'o fɔ dɛ an dun donda kelen bɔda kelen waramu aa n terikɛ waati dɔ la e yɛrɛ tun ko ko ka so dɔ dilan kɛrɛfɛ o ko n'a gɛlɛyara k'a sɔgɔ ka da dɔ bɔ fan dɔ fɛ awɔ i ka escalier nɛgɛma ɲini k'o turu a la sɔgɔ patron bulɔku t'a la dɛ i sɔgɔ patron i ka jigin ni ye i y'a mɛn arajo in balolen de don bulɔku t'a la dɛ ayi kulubali don ayi

sara bannen kɔ dumuni ko don kana jɔrɔ a banna an yɛrɛ bɛ dumuni d'a ma dumuni d'a ma n'an ye buuru dun a b'o dun a b'o dun n'an ye zamɛ dun a b'o dun a b'o dun n'an ye wujula dun a b'o dun n'an ye fako dun kafe min a b'o min a min n'an sunna a fana bɛ sun a bɛ sun a banna kɛlɛ t'a la o ayi e tɔgɔ ne ee a f'u ye koyi ayi u k'a ɲɛɲini dɛ abulayi kɔnɛ a f'u k'u hakili to a la abulayi kɔnɛ n'a ma ɲɛɲini mun ye madu mayiga bɛ dugumana arajo so a kana to k'an ka arajo ye a kana a yɔrɔ fɔ dɛ Ayi an yɛlɛmana an yɛlɛmana an bɛ an bɛ a y'a ka sa kana yɔrɔ fɔ an bɛ Badugu Joliba an yɛlɛ a banna a ko an bɛ ji kamajɛ la n ko ye ni yɛlɛti bɛɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn lakana n'a bɛ yɔrɔ min o de ka ɲi walayi o de kama ne y'a fɔ jamana mm. ni ɲɛna ni man ɲɛ ni donna ta ni maa o maa min ko i ma ko n sera ka sécurité ta ba la n bɛ k'a ta ba la la sécurité yɛrɛ presque 80% a banna jamana don jamana yɛrɛ jamana ko la sécurité de lakana tɛ dugu o dugu la n k'i ma n k'o sentigɛ jɔ k'an makɔnɔ donc kana dan ka sɔngɔ nɔgɔya dɛ Ee! buuru kɛ dɔrɔmɛ fila ye Ahan. n'i tɛ se ka bɔ ka t'a san bilahi Fu don. nafa t'a la fu don o de ye sécurité ye o. awɔ n'o bɛ ka ɲɛnabɔ dugu min na n'an ko an bɛ fɛn wɛrɛ fɔ o la, o tɛ kabako ye aa ala k'an ni sababa Ami. n dɔgɔ hali bi an bɛ taa An ka taa. awa i k'a dɔn yusufu konate Yusufu. publicité waati ma se dɛ Ah. a ma a ma se dɔɔni Yusufu Konate Ahan. an b'ale ka fasiri ta A ta. Yusufu kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Soir de Bamako Ahan. Soir de Bamako awa i k'a dɔn Yusufu Yusufu. a ko an ka ta dɛ Ah. min ye awa i k'a dɔn Maître Mohamed Eh. Tans l'ancien porte-parole du M5 RFP Ah. i k'a dɔn k'a fɔ min ye awa a y'a jira Ahan. Mohamed Ali Bathily Ahan. a ko min ye awa k'a fɔ ko Mali k'an ti bɔ CEDEAO la ko Choguel Kokalla Mayiga k'a y'a ka duloki k'a y'o yɛlɛma point Yusufu Konate ale ko ten nka an ka fasiri in kalan fɔlɔ a y'a jira k'a fɔ min o ye k'a dɔn nin cɛ in a kun dara Maka minisiri kɔrɔ don a kun bɛ an ka kiri kunna Mohamed Ali Bathily maa min fana don kuma min bɛ n'a bɛ wele ko mouvement du cinq juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP i k'a dɔn k'a fɔ o maa don jamana bɛ taabolo min kan k'a nalen a ye dɔ fɔ audio dɔ bɛ yen n'o ye kumakan dɔ ye o bɛ ka cari awa i k'a dɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin ministre de l'urbanisme kɔrɔ in a ko y'a bi n'a fɔ a bɛ k'a ka compte de régler ani awa i k'a dɔn premier ministre min bɛ Choguel Kokalla Maïga min b'o ko fɔ a ko fɔlɔ Mohamed Ali Bathily a y'a ka seginni ko a y'o ko fɔ k'ale kun taara seli a kun taara dugawu kɛ awa i k'a dɔn yɔrɔ saniyalen ba in na alhamdulilayi ko ale seginna ko ale ye dugawu kɛ awa i k'a dɔn mali ye walisa mm. ala bɛ se k'a kisi k'a bɔ janfajuguw ma k'a bɔ juguw bolo bacogo min bɛ jamana kɔ kan bacogo ko bɛɛ ta cɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko awa i k'a dɔn sabu ale kɔni ka teli ka ala de deli sabu ala kelen de ye waati dɔnbaa ye ale de bɛ bi dɔn ale de bɛ sini dɔn ko min kan ka yɛlɛma waati min ale de b'a ala kelen awa i k'a dɔn ale de b'o dɔn min ye nin cɛ in a y'a jira k'a fɔ awa i k'a dɔn maa minnu bɛ yen bacow n'olu tun bɛ ka awa i k'a dɔn Choguel ale ka fɔ la dɛ Choguel lafasabaw minnu tun bɛ neni kɛ fa neni ba neni ka ɲɛsin awa i k'a dɔn maaw ma sabu olu maa dɔw bɛ yen olu y'a laɲini ko min ye mali ye k'a ka bɔ CEDEAO la awa i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi Choguel y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko mali k'a tɛ bɔ CEDEAO la maa minnu tun bɛ k'a fɔ min ye mali ye k'a tɛ bɔ CEDEAO la k'olu fa tun bɛ neni k'u ba neni o bi sa ko Choguel yɛrɛ y'a fɔ ko mali tɛ bɔ CEDEAO la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko par conséquent les mêmes défenseurs doivent sortir tubabukan don dɛ doivent sortir pour insulter les pères et mères de Choguel. Cɛkɔrɔba t'a yɛrɛ bɔ nin ko nin kɔnɔ sa. Aa i bɔra i ka hiji la ka na hali i ye min fɔ nin ye a fɔra tubabukan na n m'a ba mɛn n m'a yɛlɛma dɛ. a ma faamuya kosɛbɛ yan a faamuyara aw bɛna a fasiri kabako a ko nin min filɛ nin ye a bɛ maa kamana gan koyi kosɛbɛ fa tun bɛ neni ka baw neni minnu b'a fɔ k'a fɔ k'an tɛ bɔ CEDEAO la a ko i k'a dɔn maa wɛrɛw tɛ koyi Choguel lafasabaw de tun don ayiwa nka an bɛ don min na i ko bi bi ko Choguel yɛrɛ de filɛ k'a fɔ ko Mali k'a tɛ bɔ CEDEAO la k'ale tun b'a fɛ ka o maa kelenw ye k'u ka bɔ ka Choguel ka fa neni eh! ba neni ah! a fɔra cogo min a bɛ fasiri kɔnɔ ten dɛ eh, cɛkɔrɔba ka yafa ma o k'a faamuya a ko kuma na min awa i k'a dɔn nin cɛ in a y'a jira k'a fɔ premier ministre eh! ko awa i k'a dɔn a bɛ ka dialogue ko fɔ kuma ɲɔgɔn ah! na mali ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin min filɛ nin ko awa i k'a dɔn maa fɛn fɛn de tun bɛ bɔ waati tɛmɛnenw na ah! maa minnu tun b'a fɔ ko ka kuma ni faransi ye ko k'olu neni k'a tigilamɔgɔw ka bɔ Choguel filɛ ka nin min fɔ nin ye awa i k'a dɔn k'a ka vɛsi yɛlɛma nin ye vɛsi yɛlɛma dan ye dɛ nin kɔni ye ka bɔ firigidi k'a yɛlɛma yɛrɛ koyi Laa. Ko kuma na an bɛ don min na i ko bi. Ee cɛkɔrɔba. Ko an kana siran koyi. A tɛ bɔ nin na. Ko an ka tiɲɛ fɔ. Ahan. Tiɲɛ min ye awa i k'a dɔn Mali. Un. K'o de bɛ laban sabu min ye gɛlɛya minnu bɛ yen k'o de kɛra sababu ye. Ayiwa. Ka Mali bila awa i k'a dɔn gɛlɛyaw kɔnɔna na. Haan. A ko kalo tan ani seegin. Ahan. A kumana dɛ. Ee. A ko kalo tan ani seegin. Ahan. Plus de 18 mois. Ee. De Ibrahim Boubacar Keita taalen kɔ. Ahan. La situation du pays n'était pas améliorée. Laa. C'est pire qu'auparavant. E ko ko cɛkɔrɔba taara Makan de. A ko jamana taabolo ma yɛlɛma k'a ka jugu ni fɔlɔ ye. E ko k'a a bɔra Makan. ani b'a fɔ da ale de ko k'a bɔra makan ne b'a nɔfɛ de aw ka to a to an ka nin yɔrɔ in ban an ka nin ɲɛfɔ koyi ale ma taa umura kɛ ale de y'a fɔ dɛ k'a taara makan ale ma taa umura kɛ Choguel ka ye masiri kaba a kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ko gɛlɛyalen don koyi a ko nin ko in bɛ cogo min na a ko min ye armée ka monteli en puissance ko siga t'o la ko armée kɔni bɛ ka yɛlɛ en puissance nka k'o dama tɛ koyi ko min ye awa i k'a dɔn ko in bɛ taabolo min kan ko olu bɛ armée tanu olu bɛ armée tanu faso ko de kama, haa, sabu, anhan, armée tɛ Asimi ta ye, anhan, armée tɛ Maliki Jaw ta ye, awɔ, ko armée ye maa min ye o ye Mali de ye, o don, a ko an bɛ don min na i ko bi, anhan, ko awa i k'a dɔn armée ka yɛlɛli, ee, ni maa min sɔrɔla n'o bɛ ka kɛ sababu ye, anhan, a bɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ, awɔ, alhamdulilayi k'o ta dɛ, awɔ, a ko an bɛ don min na i ko bi, anhan, min ye awa i k'a dɔn armée ka bila ba la, ee, fɛɛrɛw ka kɛ, anhan, min bɛ se k'a to kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ko n'o tɛ yɔrɔ tɔw la k'a ka gɛlɛn koyi k'a gɛlɛyalen don ka tɛmɛ hali Ba Ndaw ani Moctar Ouane ka waati k'a gɛlɛyalen don ka tɛmɛ o kan a ko docteur Choguel Kokalla Maïga ee a gɛlɛyara a ko ne docteur Choguel Kokalla Maïga a sugandili k'a kɛ premier ministre maître Bathily k'a y'a jira k'a fɔ M5 m'a sugandi dɛ ee wala ee ba Ɛɛ M5 n'a pas besoin ka Choguel sugandi dɛ ayi aw bɛɛ bolila bɛɛ bolila ka Choguel fili bolola y'i ta la o kɛra o kɛra bolila ka Choguel to scène la o kɛra a waati an yɛrɛ ye ko sugu bɛɛ ka da Choguel kan a ma taa ne yɛrɛ n ko karamɔgɔ kelen k'a fɔ Choguel na k'a bɛ kɛ don min weleli kɛra aw caman de aw ka forokiyaw don ka taa aw o kɛra dɛ bɛɛ taara ka Choguel o kɛra o kɛra a ko o tuma na ko Ko awa i k'a dɔn Choguel ko awa i k'a dɔn min ye M5 m'a sugandi nka min ye awa i k'a dɔn Asimi olu de y'a sugandi min ye awa i k'a dɔn nin jɛji a ko awa i k'a dɔn min ye nin ko bɛɛ ye M5 RFP bɛ taabolo min kan Choguel yɛrɛ tun y'i sen kɛ ka M5 RFP tan an bɛ don min na i ko bi o tuma na Mohamed Ali Bathily a ye kumakan min fɔ n dɔgɔ o de ye nin ye mɛ yanni an ka taa sugu la ne bɛ min f'i ye Ɛɛ Mohamed Ali Bathily awɔ a ye jamana in mara o kɛra fa fɛn dɔw bɛ an k'u ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye awɔ faransi ka taali est-ce que e y'a mɛn Choguel da ou bien asimi da ayi ko faransi ka taa ka bɔ yan faransi yɛrɛ de y'a parce que u ye simu de sigi sen a banna jamanadenw y'a laɲini filaw sigira sen o kɛra elle a décidé de partir k'u bɛ taa n'a pas besoin ka na k'u bɛ taa taa latɔ ninnu ka mɛn o hali ni maa wɛrɛ bɛ sɔrɔ minnu b'a ba ma yɛlɛma o faso de I y'a faamuya o k'a mɛn a fɔra k'an kana fasoden jugu ni fasoden ɲuman fɔ o dun ye siga t'a la o bɛ yen o bɛ yen o bɛ yen maintenant problème ye min ye min ye Choguel ye en tant que premier ministre awɔ Choguel tɛ se ka t'i jɔ CNT ɲɛkɔrɔ k'a fɔ CNT la ko Mali bɛna bɔ CEDEAO la abada k'a fɔ CNT la ko Mali bɛna fara Faransi la o tɛ kɛ k'a fɔ CNT la ko Mali bɛna Minusma gɛn abada mɛ ni Choguel y'o fɔ i ye k'a to premier ministre ya golo kan maa ma Mali fa Choguel de ye Mali fa awɔ a tɛ se ka fɔ N dɔgɔ ne carré kɔnɔna bɛ basi carré kɔnɔna mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ an minnu bɛ yen mɔgɔw bɛ se ka kule an tɛ CEDEAO fɛ an tɛ MINUSMA fɛ an tɛ Faransi fɛ mais jamana faamaw bɛ baara kɛ n'o idéologie de ye kosɛbɛ u bɛ ka si minnu placer pour que u ka se ka bɔ sente la k'a fɔ o b'a sɔrɔ c'est fini a bɔ i bɛ taa yɛlɛma k'u ka se ka officiellement k'a fɔ o b'a sɔrɔ CEDEAO bɛ nin kɛ bɛ nin kɛ o b'a sɔrɔ les dés sont déjà jetés o b'a sɔrɔ ko baara pe A bɛ fɔ o don dɔrɔn Choguel ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ n'a tun y'a fɔ a tun bɛ da n'a y'a fɔ a y'a bɛɛ fɔ a y'a bɛɛ da donc a ye min fɔ nin c'est tout à fait normal a banna en tant que premier mama e basi e yɛrɛ kɛra responsable a yɛrɛ b'a dɔn tigitigi fɛn dɔw bɛ olu tɛ se ka fɔ a sera fɔ ka fɔ kɛnɛ kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛn e cɛ ɲa tɛ baden bilahi Choguel kanu tɛ ayi A ye jamana bɛ marcher cogo min na an ka olu dɔw fɔ ɲɔgɔn ye sa o bɛ fɔ o bɛ fɔ Choguel ne peut pas t'empêcher ayi e ka bɔ carré kɔnɔ k'a ɲini ko MINUSMA ka taa il ne peut pas t'empêcher ka bɔ carré kɔnɔ k'a ɲini ko Mali ka bɔ CFA la mais ale yɛrɛ bɛ niveau min na il doit jouer a ka kan ka stratégie de sigi sen bɔ min bɛ se ka to e ka laɲini bɛ sabati ani jamana fɔ dɔrɔn ka wuli dɔrɔn k'a fɔ ten a' yɛrɛ jeter dans la gueule o ye ko bannen Ala k'an ni sawaba bɛn ami Ala k'an sɔn hakili ɲuman na ami hali bi ee Ala ka dɛmɛ kɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min anhan ka jamana in jɔ o de ɲɔgɔn tɛ a banna n'o tɛ n ka n da bɔnna ɛɛ n bɛ n b'a kɛ tan n b'a tiɲɛ n b'a bɛɛ tiɲɛ karisa bɛ ka na de dun anhan o ɲɛgoya n'o juguya bɛɛ na n b'a tiɲɛ ee Mali b'o de dankun na mɔgɔ ko k'an b'o la jamana in c'est difficile an ka bɔ nɔgɔ la mɔgɔ ko très difficile an ka bɔ nɔgɔ la a bɛɛ mɔgɔ ko c'est compliqué a bɛɛ mɔgɔ ko

n'a fɔra ko nɛnkun ka bolonkoninw ni ɲɔgɔn cɛ yala kun ye tulu ni kɔgɔ ko ye a duman ko don jus presea jus presea an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karitɔn kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la jus presea ni mɔgɔ min sɔmina a minni na i tɛ fɛn wɛrɛ nɛgɛ minɛ k'a sababu kɛ jus presea min ko kelen o kelen a b'i sɔn suma k'i dusu suma ni ka tila k'i da timiya k'i farikolo lafiya gwadonmusow

a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus presea minbagaw ni sɔn suma ani dusu suma nura fm fana kanubagaw u ni sɔn suma u ni dusu suma siga t'a la an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye tiɲɛ Bɔkari Traoré bɛ ten ne an ka ɲɔgɔn na faamuya o bɛ kɛ wa i k'a dɔn hali sa min ɲɛ wa i k'a dɔn hali bi jamana bɛ se ka basigi jamana kɔnɔdenw bɛ kasi la fan bɛɛ fɛ ko CEDEAO ka wa i k'a dɔn sanction min bɛ anw kan ko fɛɛrɛ ka kɛ embargo a dadigi kɛra an na hali o don ko Makan an ye maliyɛnden dɔw ye musomanw o kɛra ka wuli ka jɔ kɛ Macky Sall sɔrɔdasiw ni fɛnw b'a nɔfɛ walahi o bɛɛ la u gɛrɛla a la jagoya o kɛra ka message las'a ma k'a fɔ a ye embargo min bɛ anw kan u k'a kɛ ala kama u ka embargo in bɔ an kan a bɛ maka de olu b'a ɲin'a fɛ maka walahi ka embargo bɔ an kan u y'a delili kɛ maka ɔ ni Choguel n'u y'a ɲini a taara fɛn wɛrɛ fɔ min t'o ye n ka cɛ ni ala n'a kira cɛ u b'a jɔlen su don Blague t'a la dɛ. Ɲɛmaa hali bi an bɛ taa. Ɔhɔ. An b'a jira kanubaaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM de la. Kosɛbɛ. Bi kɔnɔntɔn ani naani tɔmi murumuru duuru. Ahan. Laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la. Kosɛbɛ. Nɛgɛjuru sira 76. Un. 33. Ahan. 43. Kosɛbɛ. 03. A walayi. Azalaï Express. Ahan. Ɲɛmaa ne bɛ bɔ ni ale ye. Kosɛbɛ. Amadu ne Mahaman. Un. Ale kumalen don. Ahan. A ko ministère de l'urbanisme. Kosɛbɛ. Et l'habitat et de l'aménagement du territoire. Bisimila. Ɲɛmaa ko miliyɔn duuru ko fɔlɔkɔ juguman ko a wulilen don nin ministre so in kɔnɔ ee mun ye fatirikɛ bando amadu ni mahamani a y'a jira k'a fɔ ko mun ye dɔgɔkun tɛmɛnen na kosɛbɛ ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye minisiriso min bɛ yen n'o de ye ministère de l'urbanisme kosɛbɛ de l'habitat et de l'aménagement du territoire ɲɛmaa ko fɔlɔkɔ ko a sɛbɛkɔrɔ wulila dɛ kosɛbɛ o sabu mun ye musaka dɔ bɛ yen n'o bɛ miliyɔn duuru musaka ko fɔ kosɛbɛ ɲɛmaa ko a tilacogo ko a ma ɲɛ walahi minisiri min yɛrɛ bɛ n'o bɛ birema kamena n'o bɛ ale ko fɔ kosɛbɛ ɲɛmaa ko a tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ miliyɔn duuru a n'a ka kabinɛ ɲɛma ka u dan a ye o siratigɛ la mun ye amadu ne mahaman a y'a jira k'a fɔ ko a fɔ ko a ma jɛ dɛ o sabu mun ye baarakɛla minnu n'olu bɛ baara kɛ nin minisiriso in na ɲɛma u ma sigi u ma jɔ u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan u ka miliyɔn duuru miliyɔn duuru in bɛ se ka tila u ni ɲɔgɔn cɛla cogo min na a ko n'i ye miliyɔn duuru yɛrɛ sɔrɔcogo jateminɛ k'a lajɛ mun ye cakɛda yɛrɛ ye gsi na sɔn n'ale dɛ don deli Ɲɛma ko olu mana baara ɲumanw kɛ, walahi, i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana yɛrɛ de bɛ bonyamasegin kɛ, kuma ka ɲi, ka miliyɔn duuru ko o d'u ma, walahi, wa miliyɔn duuru a bɛ dili daminɛ mun ye planton, anhan, ɲɛma fo ka taa gosi mun ye ministre la, kosɛbɛ, bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i ta sɔrɔ a la, kosɛbɛ, a bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ, un, nka i bɛna ye k'a fɔ ko olu ka nin miliyɔn duuru in, ɔhɔ, ko mun ye ministre n'a ka cabinet, kosɛbɛ, ɲɛma k'u tun bɛ fɛ k'u bolo, un, ni ka a dɛrɛ a kan dɛ, anhan, nka mun ye cakɛla ninnu ye n'a bɛ nin ministre cakɛlaw ko fɔ, tiɲɛ, u ye wulikajɔ ni k'o bila sen kan, un, ka meeting belebele ni k'o boloda, awɔ, ɛ minisiri y'a dɔn k'a fɔ, Aha. n'i ma fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka ninnu ka wari k'a d'u ma, Ah. ɛ ɲɛma ko a bɛ kɛ lebu ye, Ayiwa. o siratigɛ la mun ye Birahima Kamena, Yere. a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ, Aha. ani ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na, Aha. wari in bɛ se ka segin u ma cogo min na, Kosɛbɛ. Matigɛba ka fɔ la, Ah. a ko nin minisiriso n'o bɛ Birahima Kamena n'o b'ale ka minisiriso ko fɔ, Aha. ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ k'ale waati tɛmɛnenw na, A tɛ. mun ye logements sociaux, Aha. ko a kɔlɔlɔ wulila nin minisiriso so in na kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi Walayi. ko nin minisiriso in k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Aha. u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Kosɛbɛ. mali kura mun ni a kuma bɛ ka fɔ Mm. ɲɛma ko a ti taa abada ko bɛɛ lajɛlen k'i jogo ka a yɛlɛma Walahi. mali kura mun na a bɛ sen na Kosɛbɛ. a ti kɛ abada ni maa nasɔn n'o bɛ berema kamena ninnu ko fɔ Walayi. ɲɛma k'u to nin minisiriso in na Kosɛbɛ. ɲɛma ko a baara ko a ti se ka kɛ tugu fila A banna. kunnafoni filɛ Ɔhɔ. an y'a sama ka bɔ azalaï express ale kɔnɔ Kojugu. mahamadu ne mahamani Mm. ale ye sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la N dɔgɔnin bɛ awa i k'a dɔn n yɛrɛ denmuso fo, anhan, Fatimu Gorobinɛ, awɔ, Fatimu Tarawele nin waati in na, anhan, Sitibugu min ye awa i k'a dɔn n kɔrɔkɛ disi ye, kosɛbɛ, Umu Tarawele n b'a fo k'a waleɲuman dɔn, a bɛ fo, an denmuso don, anhan, wa Fatimu k'an ka foli b'a ye, awɔ, n dɔgɔnin min ye awa i k'a dɔn waati in, awɔ, ale kɔni nan bɛ i jɔ, awɔ, n'o tɛ min ye kunnafoniw camanba, anhan, olu kɔni bɛ awa i k'a dɔn an bolo kɔrɔ, awɔ, nka waati, anhan, a nana i jɔ mais teliya la, kosɛbɛ, min ye awa i k'a dɔn nin kɛ une minute ye, anhan, i ka ale bonya an ka sɔrɔ ka kan bɛ Muluda, ayiwa, ɔhɔ. Ɲɛma mun ye indépendant ba ale ta mamu kumalen na kɔnɔ o de musa bilali siribe musa bilali siribe a y'a yira k'a fɔ ko mun ye parti belebele min bɛ yen n'o bɛ URD ko fɔ ɲɛma k'u kɔni u bɛ kiribon kun kɛnɛ kan ne n'a ma ɲɛ ko kiribon dɔ fana waati tɛmɛnenw na olu kɔni ye sebaaya ko ta ka di gwaɲɔn kulubali ma bɛna k'a fɔ ko cour d'appel ale kɔni ye jaabi filanan ko bɔ ko bi a jira k'a fɔ ko mun ye saliku sanogo ye an bɛ don min na comme bi ko ale de URD président ye ni président bɛ URD la bi ɲɛma ko saliku sanogo ko ale don o siratigɛ la mun ye fasirikɛbaa ye n'o bɛ musa bilali siribe ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye URD kɔnɔna la bi bɛ dɔgɔtɔrɔ bubu Sise don min na kɔni ale donna URD kɔnɔ la, unhun, vraiment ko a kɛra gɛlɛya belebele ye, un, ko gɛlɛya caman caman ko o nana URD kɔnɔ la, walahi, ko ŋunuŋunu kuma dɔw y'a jira k'a fɔ ko mun ye nin cɛ kofɔlen dɔ bɛ Gwaɲɔn Kulubali kɔfɛ, Ahan. k'a bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ sen kan, A fɔra dɛ. mun ye Bubu Sise ye, awɔ, n'ale kɛra parti président ye sisan, Ahan. eh, mun ye kalata n'o o sera, An. ale bɛ mun ye ka parti ɲɛmaaya ko o kalifa mun ye Bubu Sise ma Alahu akibaru. Matigi b'a ka fɔ la Ee Ala. a ko ni dɔ ye ko jateminɛ k'a lajɛ Ahan. mun ye URD disibaw yɛrɛ A- a bɛɛ. i n'a fɔ mun ye Dɛnba Mm. mɛtiri Dɛnba Mhm. fo ka taa fara mun ye maa caman kan Awɔ. olu fana tɛna sɔn o ma cogo si la Abada. Mamadu Igor Jara Ahan. fo ka taa fara Madu Jalo Awɔ. Abdul Wahab Bɛrite Ahan. ani mun ye Dɛnba Tarawele Mm. ɲɛma ko ninnu kɔni tɛna sɔn a ma abada Ay- ayiwa. k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise Ahan. fo a ka kɛ URD ka cɛbɔ ye Kosɛbɛ. don nataw la Mhm. kunnafoni fila nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la Kosɛbɛ. Musa Bilali Siribe ale sɛbɛnnikɛla i bonya O b'a la n dɔgɔ ala k'an ni sawaba bɛn Ami. ala k'an ni sawaba bɛn Ami. nka ala k'an ni sawaba bɛn Ami. han Ahan. walahi a banna dɛ Ahan. siga foyi t'a la Ahan. o tuma na ni ɛ, ɛ, gindo Gin- gindo ɛ, ɛ, a gindo Ahan. a ko si tu insultes les dirigeants étant en bas Ahan. si tu seras au pouvoir c'est les mêmes injures qui seront à ta porte siga t'a la dɛ O bɛ kɛ. awɔ tiɲɛ don ni ɲɛ- ɲɛmɔgɔw neni n'i taara don min o kelen don eh, jamana in bɛ cogo min na bi an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye c'est-à-dire que dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la jamana marabaw fana mm. eh, u fana jɔlen tɛ u jɔyɔrɔ la parce que an ka o tiɲɛ fana an k'o fɔ ɲɔgɔn ye n'i hakili b'a la eh, maa kun tɛ ATT ka communication kɛ k'anw bɔ o. ATT kun tɛ taa voyage la n'anw t'a kɔ dɛ kosɛbɛ mali région ninnu a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ anw b'a ka délégation na kosɛbɛ anw ye amadu ka fiyɛ fiyɛw de ATT mais don min na a y'a sɔrɔ k'u y'an gosi n dɔgɔ gosili kɔfɛ a kun tɛ kun maa si la ka t'i sigi k'i bɛ taa kuma wɛrɛw fɔ arajo la kɔ ayi a kɔrɔbɔ bilayi non c'est-à-dire que a da ATT kama a tɛ fɛ k'a tɛ kuru jamana in kɔnɔ a kun tɛ kun maa la k'i bɛ tɛ ka fɛn don a a A kɔrɔba kɛ mais aujourd'hui an bɛ niveau jumɛn na? Ee ne b'a ye ko sɔrɔdasi fanga ni civil fanga tɛ kelen ye, sɔrɔdasi ninnu k'o de faamu, c'est compliqué quoi, sɔrɔdasi fanga ale ni civil fanga tɛ se ka kɛ kelen ye cogo si la, walayi, a tɛ se ka kɛ kelen ye, Ala k'an ni sababa bɛn, abada, waati nan'i jɔ, awɔ, sini ni Ala sɔnna, o bɛ kɛ, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan, o bɛ kɛ, sabu an y'a fɔ limanaw ɲɛna k'a fɔ une heure de temps o de bɛ an bolo, kosɛbɛ, an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn, awɔ, min ye minnu y'an filɛ tiktok sanfɛ, anhan Minnu y'an filɛ Facebook sanfɛ, anhan, minnu y'an la zeno lamɛn, awɔ, minnu yɛrɛ y'an ka application lamɛn, kosɛbɛ, an ka bɛɛ fo, awɔ, ani minnu yɛrɛ ye 94.5 lamɛn, bɛɛ bɛ fo, an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn, kosɛbɛ, k'a jira u la k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn fan dɔ fɛ, awɔ, Musa Sisoko Kuru Amari Dawu, anhan, a fana b'an lamɛn, anhan, min ye président ye, anhan, Baseginɛ Keyita, Baseginɛ, k'an ka foli ani tanuni, k'a Keyita, o bɛ ka ɲɛsin a ma, kosɛbɛ, Umaru Jɔpu jɔ k'a kɛra fama ye sa dɛ a na bɛ n b'a fo ka jɔ a wale ɲuman dɔn nin bɛ dan kari an ka bi kunnafoni da o bɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kumaso kɔlɔsi yakuba gindo ale ni yusufu siso nɛgɛw minɛna awa i k'a dɔn gawusu keyita gasɔn de fɛ fan dɔ fɛ burama tarawele ale tun bɛ k'i wasa don facebook la kosɛbɛ o kɛra an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn maliden fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan ka bɛɛ fo o bɛ kɛ Boubacar Traoré BT ne awa i k'a dɔn ani ne yɛrɛ kosɛbɛ Maimunatu den Madu Mayiga kosɛbɛ Kafo jamana ka Madu ni Ala sɔnna sini nin kɛnɛ kelen in kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o bɛ kɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn awɔ hakɛto bɛ nin kan sali Ala Mahamadu a k'an bɛn